mmadụ ị hụ 50 miss calls m nyere gị ị hụ 50 miss calls a ma agakwara gị ije o aka ịhụrụ ego a ma agakwara gị ije m gakwara gị ije ị gakwa aga eligwe mmadụ nyekwa m ego m mmadụ asị m nye m ego m krismas eruola biko mmadụ ma ị na-enye m ego m mmadụ mmadụ gee ntị ị kọtụrụ fon n'isi m bịa mmadụ ị kọtụrụ fon n'isi m okay ka m kpọgharịkwa m kpọgharịa bịa mmadụ ị gbanyela m fon n'isi mmadụ ị gbanyere m fon n'isi mmadụ ịkpagha isi o mmadụ aka ị gbanyela fon n'isi chere ka m try nọmba nwaanyị gị ọ ị gbanyụkwala fon nwaanyị gị m mee gị ihe ee mmadụ m mee gị ihe ee ihu gị ga-adị ka ihu Osinbajo aka ị hụrụ ihu riseshọn ahụ Buhari bu ee m mee gị ihe so disemba ka ị na-achọ ka ụmụ m rie rice ọkwa ya mmadụ mmadụ kpacharakwa anya gị o chere chere aka aghọrọ m a ma agara gị ije aha ọ rịngela chineke azọọla gị bịa mmadụ mmadụ nye m ego m mmadụ ị sị m gara gị dị iche ọ m gaa mmadụ nye m ego m ọ wụ otu a ka ị kwuwere ihe two years ago ị gwara m na ị ga-enye m ego m first thing in January January abaa ị gwa m Easter Easter erute gị sị m na ka abaa gaa August meeting mmadụ nye m ego m ego a mịbaba ebirie ejikwa m anya ọma nye gị ya o ọnụ i jikwa bịa ebiri ego awụghị ọnụ i ji enye m ego mmadụ nye m ego m nyere gị nye m ego ewerere m ego nye gị mmadụ ego m ego m ka m werere ego nye gị na gịnị mere agbacha disemba agbacha New Year mmadụ ee eh, lema ka m gwa gị eziokwu ka m adọra gị isi ee eh, mmadụ ee eh, ama eme gị ihe mmadụ ama eme gị ihe mmadụ mmadụ ọkwa gị m mechaa gị ihe ee m mechaa gị ihe aka ị hụrụ ego ahụ ị ga-eji agwọ onwe gị n'ụlọ ọgwụ mmadụ chere m nsogbu anụ hello mmadụ mmadụ ihe a awụ otu e si eme mmadụ ee eh, ihe a awụ otu e si eme ihe nwanne ị ma na ihe a gbaga awụ disemba ee eh, ihe a gbaga awụ disemba ụmụaka ele ihe ha ga-eri ụmụaka ele ihe ha ga-eyi mmadụ ego ole ka ị ga-enye m gị biko chọrọ m something mmadụ ihe bụ ego m na m yọgazi gị ego m mmadụ biko gbazi gị m ego m mmadụ biko gbazi gị tụ m gbazi gị tụ m eh, nyetụ m ntị mmadụ ayịyọ ka m yọga gị ikpere m nọ n'ala biko mmadụ e nwee ebe m na-aga aga m agara gị ije ọwụla biko gị ma agara m ije biko nye m ego m mmadụ mmadụ mmadụ ọ kwa ayọla m gị ayịyọ mmadụ ayọla m gị o ejikwala m obi chineke yọọ gị na mmadụ ee okay mmadụ aga m agara gị ije mmadụ aga m agara gị ije mmadụ aga m eme gị ihe mmadụ aga m eme gị ihe o mmadụ ọ kwa m ka i ji egwu egwuregwu ngwa cherezie m na cherezie m ị ga-ahụ m n'ụlọ gị right now cherezie m ma ọsọ ata n'ụlọ gị eh, a ma etiga everywhere ọkụ ma polisi ma mopol ihe niile ha ga-abịa ụka m na-aga ga-aga na e kpechaa ya na chọọchị e kpee ya na kọt e kpechaa na kọt e kpee ya na shrine mmadụ ama eme gị ihe okige weta 5000 ehe ugbu a ka ị bara mmadụ ee yes mmadụ ọ wụ iwe ọ wụ iwe ma mmadụ ma mmadụ na-eji gị ego laji ise iwe iwe eji mmadụ na ọ wụ ịmụ na nye m 5000 n'ime ego m onye i ji one million naira nye m 5000 ọ ga-enyere m aka mgbe o ru ya n'oge mgbede gị nyekwanye m ugbu a gị na-eme inye m ugbu a nkịta nwụọ mmadụ biko biko biko mụ achọghị oge mgbede gị ahụ biko biko ọsọ ọ bụ oge mgbede na-aga asị m n'ọtụtụ ọ bụ ọtụtụ gị mmadụ biko 5000 na atụ imere ọcha atọ m biko nye m ego a biko okay mmadụ ngwanụ echeghe m alert ngwa mba mba ma emeghekwe m mmm biko biko o e, ego m ka i tiri na mmm mmm gbukwe gị mmadụ aga m eme gị ihe mmadụ okay cherezie m Yeah. Eh, now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello? Hello, Ọjị? Yes. Hello, Ọjị? Ọ mụwa na-ekwu, ị mazikwa olu m? Ee e, ị gaghị ama olu m. Kemgbe ị blọkụrụ nọmba m, m na-akpọ gị, ihe m ji akpọgha gị awụhụ nọmba m, ọ nọmba onye ọzọ. M na-akpọ gị kemgbe esi Ọjị gị buru- gị bu- gị buru nọmba m blọkọọ. ọjị bịa ele ebe moto m dị na moto m dị na wọkshọp gị wọkshọp ke ole ọjị na wọkshọp gị ka m nọ hịa wọkshọp gị ka m nọ ele ebe moto m nọ bịa ọjị so nye nye otu si buru moto m na-agbagharị kemgbe a sị na ị gara ebe na ị gara burial ọjị ele e elichaa onye ahụ elie gị ọjị ọkwa moto m ka i ji na- na- na-awagharị moto m- moto m ka i ji emega ambụlansị ọjị ee ama m eme gị ihe gaa jụkwa ajụjụ m o ọjị mmecha gị ihe ee mmecha gị ihe ee aka ịhụrụ otu anyị si mee moto m ama arụgharị gị m ga-arụgharị gị m ga-arụgharị gị i ji m egwu egwuregwu ọjị gị eburu moto m na-awagharị mụ na ezinụlọ m na-ata ahụhụ ndị mmadụ na-achị anyị ọchị na enwezighị m moto ama m na gị na nwaanyị gị na ụmụ gị unu bizi ala bekee unu ejiri moto m na-eme ihe na-asọ unu ọjị ndị nebọ gị gwara mụ na moto a na ị rụchala ya kemgbe one month kemgbe one month m kpọọ gị na fon gị sị m na na na na e nwere ihe e chege m kpọọ gị na fon gị sị m na e nwere ihe e chege gịnị ka e chege ihe e chege isi a na e chege ọjị ya ee ọjị moska atagbuola m ya ama atagbu gị ma mụ gịnwa ka i ji egwu egwuregwu ọjị gee ntị ka ndị na- ị gwara nebọ gị na e resịrị gị moto ọjị e resịrị gị moto m gwara gị na erege moto ee na nwee ndidi na nwee ndidi ka ị kọwaara m ngwa kọwaa ka m mara ehe ee ọjị ee ọjị ama m na eji m gị ụgwọ ee well a- ama m na eji m gị ụgwọ ee m resịnụ gị moto ahụ ee m resịnụ gị n'ihe na m ga-atụkwa ego n'elu ya ee ee enwere m idea Eh, na maba ole mba Ọ- abakwanụ m mba bifọ ngwa ne- ngwa oke ngwa ọjị oliwe sọrị ele mgbe ị ga-ebutere nụ m moto m echi Fe- first thing in the morning okay okay thank you eh, but na m ga-ebu ụzọ na m dọsara gị gịnị m dọsara gị isi gị ọjị ara agbachi ara agbachikwa gị ntị ọjị ị wụ anụ ọhịa so i butere moto na m nyekwa gị ego ọjị i kwughị eziokwu ee eh, moto ahụ kemgbe m biri gị ọ car rental biznes ka i ji emege ị ga-enye m ego niile ị kpatara na moto ahụ i nyechazi ya m na gị abalansịa akaụntụ ma ọ na-esi otu ahụ eme ị ga-ahụ ụka m na gị ọka ebe a ga-ekpe ya ee na i nwere accident i nwere accident nwekwa ọnụ ji ekwu okwu mba anụcha m ikwu ị sị na ọ gịnị na polisi ga-ejide gị na i kwuga na fon nye polisi fon ka m gwa ihe mega na onye who is polisi na naijiria nye polisi fonu ọjị nye polisi fon bịa ọjị agbanyụkwala fon ahụ ọjị ọ ụmụaka i ji egwu egwuregwu jụkwa mmadụ onye m wụ ọjị cheregonu first